Salludi Pipius! Beni torraus! S'apu fatu 'enni oi poita si 'olia contai un'atra storiedda, chi pertocat a sa Pasca, poita fra duas cidas est Pasca, lompit sa Pasca manna, a su cumintzu de abrili, e duncas si 'olia contai custa storiedda, chi chistionat de unu pilloneddu, ma no est unu pilloneddu comente is atrus, est unu pilloneddu cosmicu. Est una storia bellixedda meda chi at scritu Gianni Rodari. chi no, chi no ddu connosceis dd'eis siguramenti intèndiu poita mancai eis studiau poesias chi at iscritu issu opuru opuru eis lìgiu mancai calincunu libru chi de de contu chi at iscritu cust'omini chi fiat Gianni Gianni Rodari. Però prima de si fai intendi custa storiedda si 'olia pregontai Poita chi scieis poita est costumàntzia arregalai s'ou de Pasca in ocasioni de sa Pasca Manna. Si ddu nau deu chi no ddu scieis, poita s'ou, s'ou no sceti s'ou de cioculati, s'ou in generali, cussu de anca nascit, nascint is pilloneddus, Arrapresentat sa vida chi torrat a nasci, poita Pasca de sòlitu arruit intra martzu e abrilli, e duncas in martzu e abrilli ddu scieus seus giai in beranu, in primavera. E duncas ita sucedit in beranu? De sòlitu sa natura si torrat a scidai pustis de su sonu de s'ierru e de s'atòngiu. E duncas sa Pasca s'affestat cun s'ou poita s'ou arrepresentat sa vida chi torrat a nasci, comente su pilloneddu chi torrat chi nascit de aintru de s'ou e duncas de su scuriu de aintru de s'ou a sa luxi de de sa vida, a sa luxi de su soli. E duncas si fia chistionendi de s'ou de Pasca. 'Osatrus connosceis cussu chi s'arregalat immoi, de ciuculati bonu meda. E però 'osatrus ddu scieis ca in s'antigòriu, candu babbu miu fiat piticheddu, ajaja mia fiat pitichedda, e candu deu puru fia pitichedda poita nci fiat ancora bia ajaja mia mi ddu mi ddu arregalàt dònnia annu, s'ou de Pasca chi s'arregalàt non fiat cussu de ciuculati, ma fiat cussu fatu de pani, o mellus, s'ou 'eniat prima de totu budiu. E poi 'eniat, candu si fiat su pani po Pasca, si fiant po is pipieddus s'ou de Pasca po doniunu, chi fiat pròpiu fatu de pani, est unu cocoi. In bidda mia ddi nant angulla, ma nareus prus in generali custu est su cocoi, cocoi cun s'ou, poita sa sa pasta, nareus sa Sa pasta de su pani est cussa de su cocoi e poi a intrus, in mesu, si poniat s'ou chi 'eniat chi 'eniat frimau cun custa spècia de de gruxi po po no dd'essiri, poi est berus ca una 'orta cotu s'ou est dificili a a ddu tirai, però ddu fiat prus bellixeddu, custu est unu pagheddu fatu diaici ca dd'apu fatu deu e non seu panetera. Però fiat sceti po si fai a biri. S'ou de Pasca de Santi Goriu, chi fiat bonu etotu, mancai non fiat de ciuculati. E intzandus immoi si lassu ascutai sa storiedda de su Pilloneddu Còsmicu. E agoa si torraus a biri innoi, ca feus unu traballeddu chi pertocat propriu s'ou de Pasca e su Pilloneddu Còsmicu. Ascutai beni beni si fia sufracau.
Su pilloneddu còsmicu. S'annu passau, po Pasca Manna, in domu de su professori Tibolla, e ddu scieis ita nd'est stupau de s'ou de ciuculati? Unu pilloneddu còsmicu! Lintu e pintu unu pilloneddu terrestri ma cun d'una berrita de capitanu in conca e un'antenna de sa televisioni in sa berrita. Su professori, sa mulleri Luisa e is pipius, totu paris iant nau, Ooh! E pustis de cussu ooh no iant nou prus nudda. Su pilloneddu si castiat in giru incilliu. Umm! In custu praneta seis pròpriu a coa! iat nau. Innoi est ancora Pasca, anca nosu, in Marti Otavu, est giai Mèrcuris. De custu mesi? iat domandau su professori Tibolla. Ma candu mai, mèrcoris de su mesi chi intrat, e in annus seus a innantis de binticincu. Su pilloneddu còsmicu iat caminau unu pagu po si stirai is cambas, e murrungiat. Eh! Est unu problema. Est unu problema mannu. E poita est in pensamentu? dd'iat domandau Luisa. Poita eis segau s'ou bolladori e deu no potzu torrai a Marti Ottavu, iat arrespostu su pilloneddu. Ma chi dd'eus comporau in ofelleria? ddi arrespundit Luisa. Ah, bosatrus no scieis nudda! Cust'ou est una navi spatziali bistia de ou de Pasca e deu seu su comandanti bistiu de pilloneddu. E s'echipàgiu? ddi domandat su professori. Cussu puru seu deu. Ma immoi m'ant a basciai a colonnellu, iat nau su pilloneddu. E, po cussu pagu mali, ca su gradu de colonnellu est prus atu de cussu de capitanu, iat nau su professori. Innoi, ca teneis is gradus a s'imbressi. Innoi bivu deu, su gradu prus atu est cussu de citadinu. Ma lassaus a perdi. Sa missioni mia est fallia. Si dispraxit, ma no scieus mancu cali fiat sa missioni, narat Luisa. Ah, mancu deu! Depia aspetai in cussa butega fintzas a candu lompiat s'agenti segretu nostru, arrespondit su pilloneddu. Hum, interessanti! E duncas teneis agentis segretus in sa terra? E chi andaus a ddu contai a sa politzia? narat su professori. Eia, andai a chistionai in giru de unu pilloneddu còsmicu, ca gei si ponint gòcius. Umm, cussu est berus. E intzandus conti si cosa in prus de custus agentis segretus, ddi narat Luisa. Issus depint agatai is terrestris chi ant a arribbai a Marte Otavu tra binticinc'annus, arrespondit su pilloneddu. Ma chi nosu mancu ddu scieus innui est custu logu. Ma professori, fustei, si nd'est iscarèsciu ca nosu seus innantis de binticinc'annus, e scieus giai ca su capitanu chi at a lompi a Marte Otavu, ddi narant Gino! Diaderus? A mei mi nant Gino! iat nau su fillu de su professori. E ma no bolit nai nudda, ddi nant Gino e at a tenni trintatres annus, e duncas immoi tenit ot'annus. Comenti a mei etotu! ddi torrat Gino. Eja, ma non m'interrumpast in dogni 'ota. Comenti si fia narendi, nosu depeus agatai a custu Gino e is atrus de s'echipàgiu de su benidori, po ddus tenni in càstiu chentza chi si nd'acatint, po ddus educai. Nara! arrespundit su professori, poita nosu no ddus scieus educai is pipieddus? Mh, insomma, no ddus abituais a s'idea de viagiai in su spàtziu, no ddis imparais ca funt citadinus de s'universu e ca su fueddu inimigu a foras de sa terra no esistit e. Scusami cumandanti, ma de sangunau custu Ginu de bosatrus, ita ddi nant? iat domandau Luisa. Est su de osatrus, no su nostu. A dònnia manera ddi nant Tibolla, dd'arrespondit su pilloneddu còsmicu. Ma seu deu! si ndi fiat strantaxau su fillu de su professori. Ita bellu! Ma ita bellu e bellu! No t'as a crei ca deu e babu tuu t'eus a permiti de. Luisa no iat acutu acabai de chistionai ca su pilloneddu còsmicu fiat giai bolau a pitzus de Ginu. Missioni acabada! Tra binticinc'annus potzu torrai a domu deu puru, iat nau. E s'ou? iat domandau suspirendi sa sorrixedda de Gino. Si ddu papaus luegus, naturalmenti, e de aici iant fatu.
E intzandus si est pràxia custa storiedda de su Pilloneddu Còsmicu, fiat bellixedda, fiat simpàtica. E immoi, prima de totu si presentu su Pilloneddu Còsmicu. Ita apu imperau po fai custu pilloneddu? Apo cumperau un'ou de de pràstica de cussus chi nci funt a intrus de de s'oixeddu de ciuculati, cussu chi s'agatant no sceti po Pasca ma in dònnia annu. No nau sa sa marca desinunca est publicidadi oculta. E intzandus custu est piticheddu, poita fiat un'oixeddu piticheddu, però deu ca allogu sempri totu de s'annu passau apu allogau custu chi fiat de su de Pasca de s'annu passau. E chi dd'agatais totu grogu est mellus, poita su pilloneddu ddu scieis est grogu. E intzandus po fai custu traballeddu si serbit prima de totu custu ou mannu chi agatais apu nau aintru de s'ou de Pasca. Poi si serbit penarellu indelebili, custu non mi serbit, de colori asullu blu. Poi mi serbit un'arrogheddu de cannuccia, deu dd'apu scerada birdi, unu pinzellu, su colori grogu, una nuxi, una nuxi segada a metadi isbuidada, poi duus ogus de cussus chi si movint e poi su bicu e duncas un'arrugheddu de cartoncinu a colori di aràngiu Ddi dongu sa froma de unu rombu e agoa ddu fatzu, ddu piegu a metadi po fai unu triàngulu, o mellus duus triàngulus, e custu est su bicu de su pilloneddu. E intzandus po prima, e poi sa colla callenti chi est callentendi. Po prima cosa mi depu. pintai de grogu is duus arrogus de nuxi moi provaus a fai comenti faint in is tutorial in internet in youtube fatzu diaici ollu biri chi arrennesceus cun su colori grogu a ddu fai diventai grogu provaus impari contaus fintzas a tres unu dus tres No, nudda. No pintat, no funtzionat, però deo mi seu premunia e ddus apu giai pintaus de colori grogu e is duus arrogus de is duus arrogus de nuxi e e est giai asciugau puru. Duncas, po primu cosa depeus fai su capeddu de capitanu, su capeddu de capitanu ddu feus in sa parti a colori de arangiu, poita su capitanu tenit su capeddu asullu. E duncas pigu su pennarellu indelebili asullu e fatzu prima de totu unu tundu innoi circhendi de essi su prus dereta possibili e poi cun passièntzia meda ddu pintu ddu coloru diaici su pennarellu indelebili no iat a depi scoloriri però est berus ca a bortas chi ddi 'onas unu corpu de cosa mancai calancunu arrugheddu de colori si ndi andat, però immoi est sceti po po fai a lestru e duncas pigais su pennarellu indelèbili però podeis provai fintzas cun atrus coloris, o cun is temperas chi est tempera acrilica est mellus puru chi iat a depi abarrai de prus in su in sa plàstica. E duncas mi pintu beni beni beni beni totu sa parti de pitzus de de s'ou de pràstica. Si podint fai medas cosas cun s'ou de pràstica de s'ou chi est a intro de s'ou de Pasca. Custa est una cosa chi apu fatu ma nd'apu fatu atras puru cun filixeddu miu. Issu si spassat fendi custas cosas e duncas fatu fatu mi depu inventai calincuna cosa de fai. E duncas cun passienza pigais su pennarellu e pintais sa parti de susu de s'ou, apu giai acabau eh. Poi est bellu ca asciugat subitu e duncas no depu mancu aspetai meda meda Po fai is atras cosas. E custu fiat su capeddu de de su pilloneddu cosmicu. Immoi po ddu fai prus bellixeddu pigu un'atru pennarellu insatiau a colori de prata e ddu fatzu pagu pagu prus bellu torrendi a passai Innoi. Giustu po ddu fai pagu pagu prus importanti custu capeddu. Poi decideus cali est sa sa pati de de faci e ddi feus fintzas unu gradu innoi, una specia de scudetto. Diaici. Andabeni. Immoi chi sa cola callenti est callenti, prima de totu ddi poneus is alas e duncas is alas, custa est sa faci, e duncas s'ala dda poneus una a custa banda, atentzioni a no s'abruxai, po atacai custu podeis imperai sceti sa, aia mi seu abruxada, sceti sa cola callenti, Poita in sa plàstica est difìcili agatai atra colla chi abarrit e ndi poneus unu a una banda diaici. Deretu. E poi unu a s'atra banda. E is allas funt postas. Andat beni? Poi pigaus sempri sa pistolleta nostra e ddi poneus is ogus. Custus no funt de cussus chi chi s'apicicant a solus e duncas imperu sa colla callenti. Hm? Poi pigu su biccu. E su biccu innoi. E poi s'ultima cosa est s'antenna. Antenna in pitzus de su capeddu de capitanu. Poneus sa colla e poi in pitzus ci poneus sa antenna po ddu fai diventai su piloneddu cosmicu. Asciugai beni po abarrai beni strantaxa. Ecco qua. E su piloneddu còsmicu est belle che fattu. Si praxit bellixeddu, berus? Simpàticu. Immoi, immoi si fatzu fai un'atra cosa puru. Unu billettu de norabonas, de augùrius. Po fai su billettu de augùrius, si ddu fatzu biri giai fattu però, eh! Chi est custu. Aici imparaus fintzas is nominis de is formas geometricas. Si serbit unu follu de cartociu, deu dd'apu scerau a colori de celu, però osatrus ddu podeis fai de su colori chi si praxit de prus, basta chi non siat grogu o arangiu poita funt is coloris chi si serbint po fai su piloneddu. E duncas si serbit custu, poi si serbit s'ogu chi si movit, poi si serbit sa colla stick una pariga de ferrus un atru biculeddu a colori de arangiu e un arrogu de cartociu grogu chi nosu depeus fai tundu po fai su pilloneddu duncas po primu cosa mi parrit ca non mi serbidi atru poi unu pennarellu nieddu e cussu imprateau quasi a dì sempri E duncas po primu cosa depu segai su tundu po fai su corpus de su pilloneddu, duncas cerchio, in sardu si nat tundu. Custu est una cosa facilledda de fai, dda podeis dda podeis fintzas arregallai A is ajajus po Pasca chi boleis. E duncas, pigu su follu e ddu partzu in dus, ddu piegu in dus diaici. E custu est su su billetu primu. Acoa pigu su piloneddu e ddu segu, diaici a una a una banda, nareus su raggio de su de su tundu,

Unu pilloni de custos si pongu diaici e ci lu disigiat. comenti essiri? Dda mancat s'ogu? Deu dd'apu scerau a colori asullu s'ogu. Diaici. E poi dda mancat su bicu. Bicu ddi poneus. Chi esti unu triangulu, unu triangulu a colori de a colore de aràngiu aici ita dd'ammancant ancora is peis is peis pigaus su pennarellu nieddu e ddi feus duus peis de pudda diaici est giai belle che fatu eh poi

Abrìlli duamila bintunu. E intzandus su piloneddu còsmicu. E su piloneddu de Norabonas. Si saludant, si saludu deo puru, si lassu cun d-una poesiedda sempri de Gianni Rodari chi apu bortau in sardu unu pagheddu mancai istrinta rispetu a s'originalli. S'auguru bona Pasca e si si bieus un'atra borta po fai un'atra cosa impari. Basideddus a totus. A si biri.
Su pilloneddu de Pasca De s'ou de Pasca nd'est essiu unu pilloneddu, grogu, su bicu aràngiu, meda bellixeddu. At nau, Andu in viàgiu a donai a totus unu messàgiu. At iscritu in su muru, in su celu e in sa terra, Viva sa paxi e abbasciu sa guerra.